igbo lienụ igbo bụ igbo ṅụọnụ udo dịrị unu ndị igbo onye unu na-anụ onu ya bụ His Royal Majesty eze ndị igbo South Africa His Royal Majesty eze ndị igbo South Africa traditional and spiritual leader o nwere ife mana before m ekwube okwu ọbụla ugbu a ka m kelegodu Odumeje otu o si wee rịọ mgbaghara otu o si rịọ ndị ọka mgbaghara rịọ ndị Arọndịzuọgụ mgbaghara rịọ igbo bụ igbo mgbaghara rịọ ndị dibịa igbo mgbaghara ekwukwa m ọzọ ana m ekene Odumeje otu o si rịọ ndị Arọndịzuọgụ mgbaghara rịọ ndị ọka mgbaghara mgbaghara rịọ igbo bụ igbo mgbaghara rịọkwa ndị dibịa igbo mgbaghara bikonụ, ndị niile a rịọrọ biko gbagharanụ ya unu gbaghara ya maka na ya sị na o si tata dị mma ọ dịbara gboo otu o si rịọ biko amaka ka ndị ọzọ wee mụta ife biko ndị Arọndịzuọgụ ndị ọgọ m gbagharanụ ya ndị ọka biko ụmụnne m na anambra steeti gbagharanụ ya maka na mụ onwe m bụ onye Orumba ọ ihe m ji sị unu ụmụnne m as onye anambra bikonụ m wee na-arịọ gọvanọ Obianọ maọbụ any gọvanọ ọbụla ga-etake over gọvanọ again otu election na-eru nso na-arịọkwa bụ Achebe igwe Agbogidi eze ndị eze obi of ọnịcha ana m arịọ unu n'ime anambra steeti unu ekwezila ka ndị mmadụ na-emebi afa ndị igbo na anambra ọ dịzie ka anambra echetara m o nwere afa anambra na azabu before peter obi wee bịa chenjie the name wee bazie ya the light of the nation light of the nation so anyị kwere ịmụta ihe n'aka peter obi former governor of anambra state okwute ndị Igbo okwute na Agụlụ bikonu ka anyị na-amụtanụ ife Anambra abụrọ ebe onye ọbụla gara abịa ọ na-akpa agwa ndị ara o wee bụrụzie na ndị Anambra Anambra bụ ndị ara ndị ara ọ dịrọnụ mma ana m ekwu ndị leader anyị starting from local government chairman to commissioners and the governor and his executive or cabinet na ndị traditional leaders ndị eze ndị eze unu kwụsị ụmụ agwa n'obodo dị n'ime Anambra steeti unu ekwezine ka ndị ụka ma ọ bụ onye na-enweghị izu bịa ọ na-ekwu against ndị ndị Anambra Igbo dị iche iche Imo Abia Rivers bụ Igwe Ọcha Delta bụ Aniọma Ebonyi Enugu steeti ee ọ na-afụtazie na ihe a na-ekwu maka Anambra bụ eziokwu which ọ bụrọ eziokwu so e kwesịrị ịkwụsị ihe a ndị leader anyị ka m na-agwa okwu a church ọbụla bili na-akparị ụmụ igbo not only ndị anambra wee nọ na anambra na-akparị ndị igbo ọ gụnụ ga-eme unu ama close that church ọ ihe a na-eme n'obodo oyibo South Africa na-eme enwere onye yoruba eji more than four years na ekwubeghị okwu ya enwere onye yoruba m kwukwa ọzọ enwere onye yoruba eji four years na ekwubeghị okwu ya mgbe ọ ga-apụta na mgbe ọ gara apụta ọ bụrụkwa na arapụna ya mma maka covid-19 e nwere ike ọ bụ na arapụgo ya mana ejisiri e ike amarọ m ma arapụ ya ọ ga-ejechigha ikpe ọzọ so unu ekwezine ka a na-ekwu against ndị Igbo ekwu against onye nwa afọ Igbo ọbụla ndị Igbo m na-ekwukwa ewu ma Ijaw Urhobo Rivers bụ igwe ọcha ikwere na ndị ndị a niile mkpara afọ ma delta ihe niile gbara gburugburu ndị a na-eklem na ha bụ Niger Delta forgetizie na imo na Abịa so na Niger Delta Akwa Ibom so na Niger Delta Calabar so na Niger Delta ihe m na-ekwu bụ igbo niile adị m ekwu ofu onye masị communities na this fraud ọ abomination na na anambra steeti why ọ ga-eji bụzie na anambra steeti anambra ọzọ bụ okpokoro drum ihe onye ọbụla butere ya wụsa ugbuo n'ime why na anyị nwere igwe igwe dị iche iche nwee ndị ndị leadership ndị leadership dị iche iche niile Eh? ka ihe gọvanọ ga-eji nọrọ a na-ekwu a na-ekwu mmadụ ọbịa mepee chọọchị na anambra na-ekwu against ndị igbo ka ihe local government chairman ga-eji nọrọ commissioners assistant commissioners all these things eh? na ndị niile dị iche iche so na kabinet gọvanọ unu anọrọ somebody obinye na ife adịghị eme n'ala yoruba ife adịghị eme n'ala hausa why nke ndị igbo ga-adị dị iche nke m dị iche bụ ajọ afa so biko nke a kwụsị gọvanọ Obianọ and other groups na other gọvanọs ga-abịa ọfụrụ na-ewere okwu anya ife emezina maka na n'obodo a mụ na onwe m bụgodunu eze ndị Igbo South Africa enweghị ike ime agaghị ekwe mee ala ahụ o nwere onye jere ime enu buru pastọ ebuna ya n'ihe a mesịa nwaanyị ga-eji pastọ ya na-achọ nwa for 5 years nwunye ya mụọ nwa mụọ n'oge oyi nwata dị 5 months n'oge oyi and mgbe ahụ nnukwu oyi dị n'obodo o je were ndị agha ndị DSS dịka Naijiria si akpọ ya buru ha ruzie na airport ọ mazị na a na-emere nwatakịrị nwatakịrị akwụkwọ a na-akpọ tra- travelers em- traveling emergency or emergency traveling TC TC eh? o je o je buru ya bido na airport afụzi ihe a ga-eji wee depọtzie ha onwe adị ndị ọzọ ji asylum paper other pastors ji asylum paper n'obodo a nwere buru ya bịakwasa ya si ya ọ mụ nwe ebe ahụ ị nwere ihe a as long as ị bụ onye naijiria ọ mụ na-achị ebe ahụ as long as ị bụ onye igbo whether ị bụ onye igbo maka onye yoruba ị bụ hausa ị bụ yoruba South Africa ọ bụ eziokwu Igbo ka na nọmba n'ọnụọgụgụ n'obodo a na ọ mụwa na-achị for that ị ga-akọwa adịmanụ ọgụ bekesa ama m ihe jikọrọ gị na pastọ gị mana kwa i buru ọgụ obere nwa 5 months unu wee debe n'oyi oyi chọọ igbu elu sisi nne ya na-achọ nwa ị ga-akọwa ya mee ya pịachaa ya ụtarị ya aghọta na e nwere ndị bụ ada achọ nonsense ihe m bụ bụ ọ dị mpe adị m mpe mana ya adịghị m mgbuni ọ dị mpe adị mgbuni adị m mpe epere m mpe mana ị ma egbuni m ọ ka m si achị ihe m na-achị bụ ndị na-ekwere ekwe ị bụrụ eze i kwesị ịna-achị ndị na-ekwere ekwe ndị na-ekwere ekwe o kwere maka na onye ị na-achị kwere na gị kedu ihe ị na-achọzi o kwego chọwa ndị na-ekwere ekwe I am His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa traditional spiritual leader onye isi na-achị ma naijiria ma ndị igbo niile nọ n'obodo a maka na yoruba bụ minority hausa bụ minority mụnwa na-achị ndị na-ekwere ekwe i kweghị ekwetere gị ije ụka ịfụnanya ihe ọbụla ị chọrọ enye gị na palace m a na na South Africa ka m gwakwa unu ọzọ ka unu ghara echezọ abịara m obodo a disemba 1992 disemba ndịzi ụmụaka bịara ọfụrụ na-egbu ụmụnne ha na-akpọgharị werezie ndị uwe ojii na-achọgharị ụmụnne ha na-eme achọghị m that nonsense igbo kwesịrị ịhụ nke a na-apụtasị igbo kwesịrị ịhụ onwe ha n'anya ọfụma ọfụma nke a na-ahụ apụtasị na igbo enwere eze bụ asị o nwe obodo nsogbu adịrọ jee nee ihe na-eme na amerịka onye ka ma na onye ọcha ga-azọdo onye ojii ụkwụ zọdo ụkwụ zọdosie ya ike ọ nwụrụ ọ ya bụ igbo enwe eze ee igbo enwe eze ọ bụ na a na-emegbu ndị igbo emegbu yes igbo enwe eze bụ mara kweta i mee onye igbo ihe adịrọ mma ọ gwa a sịrị ime eze nwere mgbe eze ga-akpagodo agwa i kpuo nkata n'iru were gwa ya okwu otu a ka igbo dị igbo na-atụ gị mmehie gị n'iru ka imerere obere ka i wee dị ndụ ogologo ụmụ wee tọọ atọ n'elu ụwa nke a pụta ka unu mara ife anyị abụrọ ndị yoruba anyị abụrọ ndị ofe mmanụ anyị abụrọ ndị ndị ndị ndị ndị adamu so biko nụ anyị abụrọ ndị ugwu nke anyị na-abụ ndị ofe mmanụ anyị kpaa nụ agwa dịka igbo ala igbo dị nsọ mgbe ị na-achịkọ okwu m ba isi onye igbo ọbụla na-anụ onu m onye unu na-anụ ugbo onu ya bụ eze ndị igbo South Africa traditional and spiritual leader His Royal Majesty Igwe Ilo Igwe Ilo Igwe Ilo jee na Google ị gaa na Google ị ga-enweta m ị gaa na Facebook Facebook ị ga-enweta m Instagram Instagram ị ga-enweta m Twitter ị ga-enweta m YouTube ị ga-enweta m jee ebe ahụ tinye His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa only m ma appear na ihe ọbụla ị chọ adịrọ m two ihe m dị bụ only one adịrọ two abụ eze na- na-achị obodo na South Africa ihe a na-enwe enwe eze e- e- enwe eze enwego final mụ abụrụ last first and last m chịchaa ụmụ m ọchịba otu a ka ọ dị n'obodo a ada echenji echenji ada enwe enwe ebe a enwe ebe a ihe azụ a na-eme rotate igwe ada eme n'obodo a sọ mụwa nọ n'oche eze so m wee na-agwa unu o nwe ihe m chọrọ ka unu gee ntị ugbu a ọ dị very important ụmụ igbo ị nọ america ị nọ japan ị nọ um, australia ị nọ new zealand ị nọ spain ị nọ italy ị nọ belgium ị nọ france ị nọ germany ị nọ ireland ị nọ britain ị nọ Canada ị nọ Senegal ị nọ Mali ị nọ Ivory Coast ị nọ um, Togo ị nọ Benin Republic ị nọ Ghana ị nọ Gambia ị nọ Cameroon ị nọ Guinea Bissau Guinea Conakry ebe ọbụla ị nọ na laa ka ị dozie ihe dị na be nna gị jee dozie ife dị na be nna gị ogbochighị gị ije ụka maka na ndị na-akara gị ụka enweghị reverend father ada edozi ife dị na be nna ya all the pentecostal church niile na-edozi ife dị na be nna ha ọ ya kpatara ha fee aka ha efere mmadụ 1 million debe mana enweghị ike ịsolvurụ gị ofu problem ka m gwazie gị ị ma ihe a na-eme idozi ebe nna gị ihe ị na-edozi wụ ka ọ dịrị gị mma ndị pastors na-edozi ka ọ dịrị ha mma reverend fathers na-edozi ka ọ dịrị ha mma bishop and archbishop evangelist reverend na-edozi ka ọ dịrị ha mma ọ ya kpatara iwere ego ị na-agbaje chọọchị ihe ọbụla i wetara ibute ji ibute ọkụkọ asị um, harvest ihe niile a ị na-enye ya ndị reverend fada ndị ụkọchukwu anglican pastors pentecostal church fa ana anara gị na tithe na sow seed na-asị gị follow my hanky follow my hanky ihe niile a bụ ka ọ dịrị gị mma ha eje goro private jet na-agba ị na-ata afụfụ ihe ọ bụ bụ ka ọ dịrị gị mma ije dozie ihe dị be nna gị ọ dịrị gị mma ị tadebe afụfụ edebezila ahụ na ana m eje ụka ana m eje ụka ụka ndị mmụọ ka ndị mmadụ ka ị na-eje mana ka ị na-ejekwa edozibe ebe ndị nna nna gị marakwa na too much fake pastors dụkwa too much fake native doctors ndị wayo ha ka nkụ ndị na-akpa nzu n'anya kakpa nkụ amakwa m erukwere mmadụ 5 or 10 ka m kpọgide 5 amarọ m erukwere mmadụ 5 bụ ezigbo dibịa n'ala igbo kịta ndị ọzọ ọ wụ ndị ome nsi ndị ọgwụ wayo ndị ndị na-akpa nzu n'anya aka m adịkwa ya asịkwa ndị chọje ha aba na otu otu otu ị ga-atụ ụtụ ị mara ị ga-atụ ụtụ ị mere enu emere ana ị ga-atụrụrụ ụtụ imere enu emere ana ị ga-atụ ụtụ ị tụ ụtụ ụmụ gị atụọ ịghọta mmadụ ọ na-arụchazi ụlọ eh, nnụnụ na nnụnụ mbụzụ ma ikwikwii ọ na-ebezi n'ụlọ gị eme onye bie n'ụjọ ọ kwa ya ka mma mba jee dozie ihe dị na be nna gị unu ekwezina ka ndị pastors na-aghọrị ụnụ nsogbu ndị igbo na-enwe tata ofekwuo na naijiria niile maka na ihe m na-asụ wụ igbo asị ndị igbo ka m na-adụ ọdụ biko e, ọdịnala amaka onye na-amara ọdịnala amara ife onye na-ekweta na dibịa ndị eziokwu ndị aka ji ọfọ na-ekwu eziokwu amara ife jeenu dozienu be nna ụnụ ọgba aghara na be nna gị before ị na-ejegodo chọọchị jụgodo ese ihe na-eme na be nna gị isi gị ọ ga-apụtakwa ihe ị na-eme ọ na-aga aga oshi ka a ka na-ezu ọ na-abụ ndị nke dozie ha na-ezo ezo mụnwa ada ezo ezo ihe mbụ bụ anụ ehi agụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ anụ a na-agba egbe ọ na-ata ahịhịa onye isi chie na-achụrụ njiji eziokwu ka m na-agwa gị ọdịnala amaka ịgọ ọfọ amaka ịkpọku ndị mbụ na ndị egede amaka ọ ya kpatara before ị ga-akpọkuo ndị mbụ na ndị egede gị kpọọ chukwu nke bi n'igwe ị kpọọ chukwu nke bi n'igwe ị kpọọ ọkpara ya bụ jesu kristi sị ya biko ya ṅụrụ mmanya ma ya tara ọjị ma ọ gọzie ọjị ị kpọwazie ndị mbụ na ndị egede chineke kere eluigwe na ụwa were nye anyị ụwa anyị control wee wee biri n'eluigwe chineke nwa ji ike niile a sị ị bụrụ dibịa dị mma ezigbo dibịa ị na-ekwu ị na-agba afa ị na-agba ọ na-ere ọ iji gosi na chineke na-aza gị ekpere ọ bụ ị mazi na onye na-eme nsị na-eje ndị na-eme nsị na ọ bụ n'ụlọ ụka ka ha juru o nwezikwa onye na-ekpe heathen o nwezikwa onye anaghị ekpere chukwu ndị a na-ebu ee, mmiri nsọ eji eri oriri nsọ na achịcha eji eri oriri nsọ na church ha nwa na-ejide nsị na akpa ime ha na-ewere nsị ha jide ha ka ị ma ihe niile na-aga na spirit ọ bụ ha na-ahụ gị maka ọ bụ enye nsị ọrụrụ ọgụ ya ezigbo idebe ahụ ị na-eje ụka ụka dị mma ihe a na-eme ụka bụ zaa afa society ị maa pụtasị na mmadụ nọ na society mana ndị be anyị amaghị the meaning of society society wherever you belong you are, you are, a, you are a member that is society ị na-eje catholic ị nọ na society ị na-eje CMS ị nọ na society ị na-eje meeting obodo ị nọ na society ị na-eje club ị nọ na society ọgụ mazi maka na ihe onye ma ka o ji ama ihe onye amaghị ama ya ihe ma mara gị na ọsọ ọsọ chukwu bi n'igwe chukwu abịama chukwu ekere ụwa chukwu ndị eze ọ ya ga-ama ọ ya maara ihe ihe niile ị na-eme maka na ọ ya na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo o na-edu gị nna nna anyị o na-edube gị ndị mbụ na ndị egede o na-edu gị ị gaghị ejehie ụzọ kwube eziokwu ego ọ na-abịa ka mmiri kwube eziokwu ihe ọma na-emere gị kwube eziokwu ị kụọ ọfọ na ọ na-ere ọ ya kpatara that is na m ji achịzi ndị na-ekwe ekwe maka ndị na-ekweta n'eziokwu n'obodo erika m na-achị ha ha maka ntọ nọ na-achị ikwe ha ị naghị ekwe ekwe i kweta aga m ị ga-ekwe akwa na obi nke ya nọ na-ekwugheri na-agbagbu innocent souls na-eme arụ dị iche iche soro so chọọ ka m mara mmere ọ bụ eziokwu na eze na-enwe bụ nwe nkwụ ebe onye m na-condemn onwekwu onye m na-ekpe ikpe na chineke bi n'igwe na-ekpe ikpe na ọ ya ga-ekpe mana ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla soro ọdịnala ọdịnala amaka ihe m na-ekwu bụ ndị leader anyị na anambra steeti kwụsịnị ndị na-ekwu arụ against ndị Igbo na Anambra steeti Anambra steeti abụrọ akọta akọnye ọ bụrọ okpokoro drum ihe ọ bụla ị kọtara ị kọnye di ya mba o the light of nation Anambra steeti bụ light of nation the light of nation light of nation Obianọ Anambra steeti bụ light of nation Obi of Ọnịcha Anambra steeti bụ light of nation chairman local government and commissioners assistant deputy governor anambra bụ light of nation unu ekwezina ka ndị chọọchị werezie anambra bụrụ ebe ha na-eme arụ odumeje buru mmadụ tụrie oche ọdụ asịkwasị gbaghara ya kedu ebe a na-eme ụdị miracle a ị buru mmadụ gị na-atụrụ oche unu a na-ele onye dị otu a ọ na-ebu mmadụ na-apịari oche onweghị miracle otu ahụ onye agbajiziere ụkwụ ịmazi because na onye abịa na-echikwa na ọ na-arịa ahụ na-ahụ ya ụmụ o jere ụka adị mma na Anambra I mean population Naijiria ebuka ọ bụghị onye ịmaghị ebe onye nọzi mmadụ ga-apụta na tv si na ya chukwu mere nke a na ihe dịka chuzi ten years ma afụzikwa ya ọzọ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ ihe ama bụ Lazarus Muoka anaghị sow seed na tithe ya na other pastors

juzuru ebe a fake prophets everywhere onye ọbụla chọrọ ịbụ prophet kedu ihe mere gị prophet ị gụa akwụkwọ nsọ ị ga-afụ na anaghị eji ike enweta prophet mana onye ọbụla hazie omenala ka m gwazie unu ndị igbo mụrụnụ anya ka ọkpọ nweenụ uche dịka nduru mana ụnụ aghọrọ aghụghọ dịka nduru nweenụ uche dịka agwọ I mean maranụ ife kpaa agwa dịka nduru mana ụnụ aghọrọ aghụghọ dịka nduru nwee uche dịka agwọ atụna atụ dịka agwọ ndị pastors niile all the Pentecostal churches pastors dibia na-ahaziri ha ife ha ncha niile ewu ihe omenala ka ha na-euse all the reverend pastors all the anglican priests dibia na-ahaziri ha ife 24 hours jee dee na akwụkwọ onye ọ na-afa achọ ọdịmma nke ya go and look for your own betterment go and look for your own betterment jee hazie ihe na be nna gị ọ bụzie na ọ bụ ihe dị na be nna gị na-enye gị nsogbu then ị marazie the next thing to do mana dị ihe na-enye anyị nsogbu na-abụ anyị hapụziere ntọala atọrọ nna nna anyị ha tọrọ anyị nwa makpụzie na chọọchị ana m eje chọọchị abụ m Roman Catholic abụ m Chosen abụ m Anglican abụ m Winners abụ m lantern of fire mountain of fire Rhema church eh, Christ Embassy Alpha Grace of God Omega Ministry Alhaji Ministry eh, His Royal Majesty Ministry Ministry karịziri fake fake biko ndị a niile nwere ha bụ na ha nọ n'otu mmiri ọ bụrụ ha nọ n'eti ọ bụrụ ha nọ n'otu mmiri ha na-agba na be dibịa n'ihi na a sị na ofeke na-agbaje be dibịa na-adị ndụ ogologo ha na-eji ahazi onwe ha ị fụ ha na-agba Range Rover na-agba moto dị iche iche ị na-ezogharị chukwu ekpere ihe ọzọ ọ bụkwa mara gị ga-ezo ma m je ịrụ agwụ agwụ onye nọrọ m ụwa adị m ezoro gị ezo m je imezi ihe gbasara m ana m ezoro gị ezo m je ịkụ ọfọ igwe m na ana m ezo ezo m je igbu ehi sara aka ana m ezo ezo onye gwaziri gị m zoro ezo ka ọ sị na ihe m na-eme wụ ọdịnala n'ihi na adị m awụsi ọbara adị m ezo ezo adị enweghị m ike izo ezo ihe m bụ bụ ọkụkọ ọcha ọkụkọ ọcha adị ezo ezo n'ọhịa ojii ọ mụwa eze ndị igbo South Africa obi gidigbam gidigbam obi gidigbam gidigbam anụ ehi agụ a na-asọrọ ọra ofu onye ọsọ ọbịa ka a na-asọrọ Eh? igwe ndị igwe na-eburu oche na South Africa eze ndị igbo ndị ọgaranya na-eburu oche na South Africa eh, anọ m behind biafra ana m asọpọtụzi biafra ike onye na-ekwu against biafra nkwụ ọnwụ ebe akwa onye Asari Dokubo na-ekwugheri ka anyị ghara enweta biafra na-akọ ya jikwa eburu na-ekwu na ya bụ onye igbo mana ya jikwa eburu Ijaw Ijaw abụghị igbo Ijaw buru igbo ụzọ dịba mana nna nna ya si igbo nne nne ya si igbo ị fụ na o kopụgo onye a ga-anwụ na heart attack very soon ọ mara ife eche ma ọ ma ife eche ma Asari Dokubo ọ ma ife betrayer rere ndị otu ya niile Eh? ka ezi nụrụ niile na-eje agụ baịbụl na eh, koran waizi unu wee ji Mazi Nnamdi Kanu na-epuru uzu wee tikarị iwe dịka e nwee biafra unu eje na mkpụrụsia unu riri aka azụ unu achọ- unu ekpekwere ka m gwa unu okwu MASSOB ndị otu Asari Dokubo unu riri bribe forget ya unu na-ekwu unu erighị bribe ewere hapụ igbu unu otu esi igbu mama kanụ na papa kanụ na Asari Dokubo wepụtara ọnụ o ji eri ji eri ede sị na-ajụ Nnamdị Kanụ ihe ọ na-arụ na ya na-eche pipe pipe pipe look at onye nwe mmanụ na-echesi pipe pipe ndị ọcha ihe na-adị eme that man ọ na-eme ihe ndị Muslim onye ewu efulefu that man wụ efulefu abịa ebe a ka m mee ya ife ka ọ fụ n'anya ọ nwaa anwa kwụrụ n'ọ- gwakwa na onye na-ekwugheri ekwugheri ya abịakwana South Africa na eze ndị Igbo South Africa ada amụkwa amụ m were gị eti gị somewhere tụọ gị nga gọọmenti ọ na-abịa enene gị atụọ gị nga ọdụ ọcha nke ihe afrịka otu ọ dị na naijiria ka ọ dị obodo a na-enwe obodo enwe obodo a na-ekebe ụrụ gbọgụrụ a na-enwe obodo enwe mmadụ na-eje eche pipe ndị ọcha na-ekwugheri dị proud onye nwe mmanụ na-eje eche pipe ọ dị proud na-ebi ya na-eche pipe onye na-eme agbasa ozi ọma ka a ghara igbu ndị igbo niile ọ na-agbasa ozi ọma ị na-asị kedu ihe ọ na-alụ kedu ihe ọ na-alụ na ọ na-ezu ụmụ ogbenye ụmụ oshi I'm very very sorry for Asari Dokubo is a betrayer and Pharisees saboteur onweghị ihe e ji that man eme ọ na ezi ka ọ bụ ekwesịrị egburu ya hang ya every corner ndị fulani fụ ya ọ na-agba ọsọ maka na ezi ka ọ bụ cha igbo kwenu cha igbo kwenu cha igbo kwenu ndị dibịa ezigbo dibịa niile nọ n'anị igbo chukwu debe unu chukwu gọzie unu chukwu gọzie ọgwụ unu na-agwọ mụ especially ndị unu na-azọ ndụ maka na ọgwụ unu na-agwọ abụrụkwa ana m ekwu na unu na-agwọ ọgwụ eji eme isi ma wee mee nke a ihe unu na-azọ bụ ndụ chukwu nọnyere unu mana unu awụsina ọbara na ọbara bụ ndụ unu egbune mmadụ mmadụ bụ ndụ ihe ọ bụla ị ga-eji gwọọ ọgwụ gị ma wee zọpụta mmadụ ma ya saa abụna isi mmadụ saa abụna aka mmadụ saa ya abụna ụkwụ mmadụ ya abụna arụ mmadụ ndị igbo hụ ndị igbo ibe unu n'anya igbo nwere eze igbo nwere isi isi igbo bụ agụkwu nri onweghị ndị bụ isi n'anị igbo ọbụla ndị niile a na-asị abụ isi igbo abụ isi igbo bụ asị a na-enweta onye eji akpụ arụ n'obodo gị o ji bụrụ isi sọsọ na nri ị chọọ ịkpụ arụ sọsọ na nri ka ị ga-enweta onye ga-abịa kpụ arụ be nna gị ịma arụ ọbụla i dina nwunye mmadụ i gburu mmadụ i dine nwa gị i dinere nwa nwa nwunye nwa gị arụ dị iche iche i zuru oshi ihe ọbụla i mere bụ ihe jọrọ ọjọ ị na-agwọ ọgwụ enikasịrị ndị mmadụ abịa ịkpụ arụ na nri ka a ga-akpọta onye na-akpụ arụ ndị a niile na-ekiri emu na ha bụ nke a bụrụ nke a e nwere onye eji akpụ arụ akpọtagara n'obodo unu ọ bụrụ na o nwere sendere ya video answer achọghịzi m nonsense teaching na-confuse ụmụ anyị apụta m ụwa n'ụwa agụkwu nri whyzi o ji abụzi kịta ka ị ga na-abịa agwa m okwu sị na e, obodo a bụ nke a obodo a bụ isi unu ji eburu m uri unu ji eburu nke a unu ji eburu nke a asị asị only ụmụ igbo worldwide ndị bụ isi igbo bụ sọsọ agụkwu nri and ebe agụkwu nri ka esi akpọta onye eji akpụ arụ n'ala igbo niile full stop ndị ọzọ niile fakes unu etizina ụmụaka be anyị fake teaching n'isi fake history na brain ọ jọka mana chineke ga-akpọ onye na-ewere fake history na-eti ụmụ anyị n'isi ụmụ ụmụ anyị n'isi chukwu ga-akpọ ọkụ chukwu ga-akpọ unu ọkụ unu eteachize nonsense teachibenu ndị igbo isi igbo bụ agụ ukwu nri ji ọfọ ọ bụghị unu si n'azụ unu ezoro ezo jee na agụ ukwu nri jee mee jee mee omenala zoro zobu na-ekwugheri eje akpụ arụ unu eje agụ ukwu nri kpọta akpụchaa arụ unu ede unu akpana zorokwa zobu chukwu ga-apịa unu ụtarị nke mmụọ nke ihe igbo ekene m unu chukwu gọzie nnamdi kanu na ndị IPOB IPOB chukwu debe unu ndụ chukwu na-anụ onu ihe unu mkpu unu na-eti unu biafra independent adịgo mụ onwe m ma na biafra independent ihe anyị na-emezi kịta ka anyị na anyị na-ahazi na spiritually enwego biafra independent very soon edeclarego m his royal majesty eze ndị igbo biafra south africa so that nke abụọ anyị abaa na nke a maka na ị mara ndị Igbo ka na South Africa Yoruba minority Hausa other other other ones minorities ọ sọ Igbo ka na population so ana m arụ with Nigerian government because unu ma ihe dị na ọrụ oyibo mana ọ bụ ya ka m ga-eji sị na m abụrọzi onye biafra ndị eze na-ekwu na ha bụ ndị biafra maka ha na-eri ghana must go ọha na eze ị na-eri ghana must go return it back chukwu ga-apịakwa gị ụtarị ụmụ ụmụ gị ga-apịa gị ụtarị ihe i metere chekwe gị ihe onye metere ya ya chekwe ya iru ihe onye metere ya burukwe ihe i metere buru ị nyụọ gwọchaa aghọ na-egu jide aka na nwata ruo okenye kụghaisia na ọ bụrụ aja egu ee eh? chukwu debe ndị igbo ndụ chukwu debe ụmụ igbo ndụ chukwu debe biafra ndụ chukwu nye anyị biafra chukwu nye anyị biafra chukwu pọnishie chukwu tigbuo ndị fulani herdsmen chukwu tigbuo ha ha esi chad ha esi libya ha esi mali ha esi niger ha esi cameroon ebe ọbụla ha si abịa ha esi senegal wee na-abịa ka ha gbuo ndị igbo chukwu kpọọ ha ọkụ tọnda gbuo ha egbe eluigwe gbuo ha egbe eluigwe gbuo ha ala igbo gbuo ha ala biafra dị nsọ ala igbo dị nsọ ala igbo mepe riezie ha jeenu goro ezi ezi debe ebe niile ezi na-achụ ndị a ọsọ ebe ọ bụla ị nọ jee goro ezi debe ebe gị zụbazienụ ezi ebe niile ka ha gbafusie n'ihi na otu chukwu si chọọ ịbịa were mee ha ihe e mere ijipt na fero otu a ka ọ dị and otu a ka ọ ga-adịdo chukwu gọzie unu ị na-azụ ahịa na ala igbo ị nọ na mba ụwa azụ ahịa igbo onye igbo chukwu gọzie gị ị bụ dọkịta chukwu gọzie gị n'ọlụ aka gị ị na-eme ọpụreshọn onye i mere ọpụreshọn gbagaa ihe ọ bụla ị na-eme ị na-alụ ọrụ oyibo chukwu nye gị promoshọn ị na-alụ ọrụ oyibo promoshọn promoshọn ị na-achọ ọrụ chukwu nye gị ọrụ na ị na-atụba anya ka miracle happen na ndụ gị ọrụ ebube mee na ndụ gị ọrụ ebube mee na ndụ gị chukwu chebe gị ego rubere unu isi ndị igbo ego rubere unu isi na mba ụwa niile ego rubere unu isi ụzọ rubere unu isi ọnwụ ike ama egbu ndị igbo ọnwụ mberede ama egbu ndị igbo ọnwụ mberede ama egbu ndị igbo m wee na-asị ala igbo tigbuo ọnwụ ike gbuo ndị boko haram na fulani herdsmen chukwu okike abịama chukwu abịama chukwu kere ụwa ọdị nso eru aka obi n'igwe obi n'igwe obi n'igwe nụọrọ ndị igbo ọgụ tigbuo ndị boko haram tigbuo ndị fulani herdsmen mgbe ndị igbo na-arara ụra ebinie isi n'ụtụtụ ewee tụfuo ozu ndị fulani herdsmen na ndị boko haram ebe ọ ghasara ebe niile otu gụwa bụ chukwu si gbagwuo sị ụmụ israel gbaa mgbidi jeriko gburugburu ka ị ga-esi wee gbaa mgbidi bụ eh, ndị fulani na boko haram gburugburu mgbe chi ụtụtụ na-efo ha ada nwụsịa Boko Haram na Fulani herdsmen nwụọnụ ọnwụ ebe akwa nwụọnụ lienụ onwe unu egbe unu ga-egbu unu mma unu ga-egbu unu ihe niile unu na-plan ga-ejidecha unu ofu ofu chukwu abịama ị nụrụ olu m eze ndị Igbo South Africa anụ eyi agụ ọ ya na-ekpe ekpere onye na-achị ndị na-ekweghị ekwe onye na-achị ndị na-ekwe ekwe na South Africa ekwuba okwu sị ya dịrị igbo mma na eke ya dịrị igbo mma na oye ya dịrị igbo mma na afọ ya dịrị igbo mma na nkwọ ise ise ise